ọ kụọla elekere anọ nke mgbede n'oge ndị Igbo n'Ozisa 96.1 FM Owerri Igbo ndị ọma ndewonu nke onye chiri ya zere gerenụ akụkọ ụwa taa bụ Tuzdee abalị iri abụọ na abụọ nke ọnwa abụọ n'afọ puku abụọ na iri abụọ na abụọ ndị a bụ isiokwu ndị anyị jiri mere akụkọ ndị na-azụ ahịa nakwa ndị bi n'okporo ụzọ si Toronto Uratta gawa Road Safety Owerri akwaala akwa maka ụzọ ọjọọ otu nwoke egbuola enyi ya nwoke n'ihi naanị pam iri na ise otu nwata akwụkwọ mba Ethiopia ejila aka onwe ya nye ndị obodo ha ọkụ latrik. Ọkụ ọkpọ bụ Tyson Fury na onye ogbo ya bụ Dillian Whyte ga-achịpụ ya maka amamaka World Heavyweight title. Sonye anyị n'akara ududo anyị bụ www.ozisaradio.com maka ihe omume anyị ebe ọbụla ị nọ gburugburu ụwa. Abụ m Ikenna Bekee. Igbo ndị ọma ka anyị nụrụzianụ akụkọ anyị ndị a nakwa ndị ọzọ na uju ya ọha ndị mmadụ ndị bi nakwa ndị na-azụ ahịa n'okporo ụzọ si Toronto Uratta gawa ụlọ ọrụ Road Safety nke dị na kansụl ime obodo Owerri North ebesarala aka na-achị steeti Imo akwa sị ya gbata gbatara ha ọsọ enyemaka dịka nnukwute ahụhụ ga-echere ha n'oge udu mmiri ma ọ bụrụ ma a na-emezighị okporo ụzọ ha ha sịrị na ọ bụrụ na enweghị ihe ọbụla e mere n'ụzọ ha na ha ga-abanyekwu na nhụjuanya nke ha hụjuru n'afọ gara aga n'oge udu mmiri anyị ga-echeta na o nweburu ụlọ ọrụ ngo e nyere ọrụ ngo maka ya bụ okporo ụzọ n'afọ 2019 bụkwanụ ndị malitere ọrụ ma mechaa ha agbahapụ ya nke tinyeziri ndị bi ebe ahụ na nnukwute ahụhụ kamgbe ahụ ọ na-arazi ahụ ọ na-arazi nnukwute ahụ ụgbọala isi na ya bụ okporo ụzọ agbafe n'oge udu mmiri dịka ụfọdụ ụgbọala na-emi ma na-atọkwa n'okporo ụzọ ahụ iji nyetụrụ ya bụ okporo ụzọ aka ndị Owerri East District nke ụlọ ụka Assemblies of God Nigeria nọrọ n'afọ gara aga tinye nde kwuru nde naira iji gbaa okwute na ya bụ ụzọ iji mee ka o kwetụ ọgbụgba onye district superintendent nke ya bụ ụlọ ụka bụ reverend Abel Amadi sịrị na ha mere nke ahụ iji belatatụ ahụhụ ndị bi ebe ahụ na-ata ebe ọ bụ na ọ bụ n'obodo ha akwụkwọ Evangel Model Secondary School Owerri bụkwanụ nke nọ na okporo ụzọ si Toronto Uratta gawa ụlọ ọrụ Road Safety Reverend Amadi yọziri aka na-achị steeti Imo bụ Sinetọ Hope Uzodimma arịrịọ ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka ugbu a tupu mmiri alọghachi akwụsịla mkpụpụ ahụ a chọrọ ịkpụpụ aka chịburu steeti Imo bụ sinetọ Rochas Okorocha tata n'ụlọ ikpe ukwu ala anyị nọ n'Abuja maka mpụ ijeri naira abụọ na ụma itoolu Okorocha bụ onye ụlọ nzukọ omeiwu sineti na-anọchite anya Imo West sineti na-anọchite anya Imo West abịaghị ụlọikpe o nweghịkwanụ onye ọkaiwu o dinyere ka ọ nọchite ya na ya bụ ikpe tata mana mmadụ isii ndị ọzọ a kpụpụrụ ya na ha n'ụlọikpe maka mkpesa iri na asaa gbasara mpụ na nrụrụ aka bịara ya bụ ikpe ha na ndị ọkaiwu na-anọchite anya ha

oku ụlọikpe dịka iwu siri kwuo ọ sịrị na ndị ọrụ nchekwa na-eche ya nche mere ka o siere ọga ozi ụlọikpe ik- ike ịhụ ya anya ma nye ya akwụkwọ otu o kwesịrị ọkaikpe Ekwo iziri ya bụ ikpe n'abalị iri abụọ na asatọ nke ọnwa maachị iji nye ndị ụlọ ọrụ efcc ohere izigara ya ya bụ akwụkwọ iji mee ka o nwee ike ịbịa zara ọnụ ya Ndị otu Indigenous People of Biafra IPOB adọọla aka na ntị ma kwuo na o nwe- o nwekwara ihe ga-eme ma o- o nwekwala ihe ga-eme onye isi ha bụ Nnamdi Kanu bụ onye nọ n'ụlọ itiri ndị ụlọ ọrụ Department of State Services DSS ndị IPOB dọrọ aka na ntị a dịka ha kwupụtara na ha amaghịzi ma Kanu ọ ka dịkwa ndụ ebe ahụ. Ndị otu a kwuru nke a n'ihi ọjụjụ ndị ụlọọrụ DSS jụrụ ikwe ka ndị ezinụlọ Kanu nakwa ndị ọkaiwu ya gaa hụ ya n'ụlọ itiri ahụ. Ọ bụ Emma Powerful kwupụtara nke a

Otu iri abụọ na anọ mere ngagharị iwe tata n'isi ọchịchị ala anyị bụ Abuja iji manye onye isi ala anyị bụ Muhammadu Buhari ka ọ bịanye aka na akwụkwọ iwu ntuliaka elu ahụ a hazigharịrị ọhụrụ. Ndị a mere ya bụ ngagharị iwe Ndị a mere ya bụ ngagharị iwe gbakọrọ na ogige Unity Fountain tata ma zọrọ njem gawa n'ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị. Ederede ha bucha n'aka ha gụnyere Buhari sign electoral bills now, prevent election rigging. The bill protects the voting rights of PWDs, Buhari, Save Our Democracy nakwa ihe ederede ndị ọzọ ga mana ozi e nwetara site na ụlọ ọrụ onye isi ala n'ụtụtụ tata na-ekwu na onyeisiala anyị bụ Buhari chọrọ ịbịanye aka na ya bụ akwụkwọ iwu tupu awa ole na ole agacha ọ bụ Femi Adesina gwara ndị mmadụ nke a site na ihe omume onyonyo TV e mere tata ọ bụrụ ihe nnukwute ihe mgbagwoju anya tata na otu ụlọ oriri dị na Irona Ado Ekiti dịka otu nwoke a ma ama dịka Portable kụwara bọtụl e ji aṅụ mmanya ma maa ya enyi ya nwoke ahụ aha ya bụ Amos Ayola Ajayi ọtụtụ ugboro nke kpatara ya ọnwụ akụkọ kọrọ na Ajayi bụ onye si na Ajayi bụ onye si obodo Itapa Ekiti na onye ahụ gburu ya bụ Portable bụ ezigbote ọyị nwoke Portable bụrụ bestman na agbamakwụkwọ Ajayi n'afọ 2014 mana nghọtahie dapụtara n'etiti ha abụọ na ụbọchị Sọnde tisara ọdịmma ha nke ihe kpatara ya bụ naanị naira pam iri na ise opekata mpe ndị njem iri na otu ka ọkụ regburu na ihe mberede nke okporo ụzọ mere dịka otu ụgbọala barara ọkụ n'obodo Mararaba Isa Ida nke dị na kansụl ime obodo Kagarko na steeti Kaduna ụgbọala si steeti Edo na-aga Zaria tupu ọ bara ọkụ ka o zukuruchara ụgbọala eji arụ okporo ụzọ dị n'ụzọ ebe ahụ ọkụ a gbariri ndị niile nọ na ya bụ ụgbọala Ndị mmadụ etoola otu nwatakịrị nwoke dị naanị afọ iri na anọ maka iji usoro biogas nye ọtụtụ ụlọ ndị nọ n'obodo ha dị na Borana Zone na mpaghara ndịda ugwu mba Ethiopia ọkụ latrik. Aha nwatakịrị kpara ike a bụ Adan Hussein Dida bụkwanụ onye ka nọ na oge agụmakwụkwọ ụlọ akwụkwọ ọta akara bụ praịmarị nke asatọ na obodo ya Igbo ndị ọma otu a ka ọ ha anyị n'ọnụ n'akụkọ anyị nke mgbede taa n'aha Anthony Anyanwụ bụ onye dekọtara akụkọ a ka m Ikenna Bekee onye tụgharịrị ma gụọrọ ya n'asụsụ Igbo ji asị imeela maka ige anyị ntị ya gaziere gị